balimamuso ye kadijatu tarawele ka na bi ka na bɔ an facɛ la min y'an karamɔgɔ cɛba ye ala an lamɛnnikɛlaw minnu b'an filɛla lɛri na ni minnu b'an filɛla kɔ k'an ka foli di an facɛ ma min y'an karamɔgɔ cɛ auzubillahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim

alhamdulila an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma k'an sinsin ni setigi ala subahanahu wa taala tɔgɔ barikama ye ala min ni o le bɛ baara bɛɛ daminɛ wa ale ala kelen de bɛ baara bɛɛ laban an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ k'o kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye muhamadu mustafa ye ala k'an nafa n'a barika ye kɔfɛ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ani baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ani kanbɔ ani teri ɲɔgɔn fo ni silamɛya ka foli n'o ye ala ka kisi a n'a ka nɛɛma ala k'o jigi ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan baara ninnu ala k'a sabati alhamdulila a tulo bɛ a balimakɛ de mankan na n'o ye a ka kalanden ani a ka garibukɛ n'o ye imam jara ni dɔw b'a fɔ jara bouaké jara insha Allah an balimaw sera an fɛ ka na ka damadɔ tɛnku an kan n'o ye an ka kuma sunkalo kan bon dakuruɲa fila de bɛ an bolo bi ka foli kɛ mɔgɔw ma komi an k'a fɔ k'an bɛna na bɔ a la sunkalo min kɔnɔ ka question dama dama posé a kan question premier ye a ka dɔ fɔ an ɲɛna sunkalo bonya kan donc sun ye mun ye sun nana mun kama n'i ye kuranɛ lajɛ sunkalo la karamɔgɔ caman kumana a kan a yɛrɛ ka sɛniw na a ka telewisɔn na a ka arajo la karamɔgɔ caman kumana a kan mɛ anw min bɛ defiransi min bɛ anw ni karamɔgɔ tɔw cɛ kɛ kasɔta n'o ye ansaridini silamɛya karamɔgɔ ye sadiri n'i y'a lajɛ ko ya ayuha lazina amanu kutiba alaykumu siyam kama kutiba ala lazina min kablikum la alakum tatakuna wa n'i ye nin aya in lajɛ bɛɛ bɛ kuma nin aya in de kan ko aw mɔgɔ minnu dɛmɛna ne ala de ye sun di aw ma i komi n y'a wajibiya mɔgɔ fɔlɔ minnu kan minnu tɛmɛna mantɔn minnu tɛmɛna olu tun bɛ sun mɛ u ka sun ni anw ta tɛ kelen anw ta ka nɔgɔn n'olu ta ye a gila kerecɛnw ka sunkalo tɛmɛna sisan olu bɛ tile bi naani de kɛ sun na chrétiens olu ka sunkalo tɛmɛna sisan olu ye tile bi naani de kɛ sun na u ye min fɔ an ɲɛna mɛ u ka sun na fana n'u ye sun tigɛ u bɛ ji fitini de min ka dumuni fitini dun fo ka taa dugu jɛ tugun u tɛ dumuni wɛrɛ kɛ tugun u bɛ tila sun tɔ kɔntine mɛ anw bɛ dumuni kɛ fo ka taa se eh, fajiri ma ni fajiri sera n'an ye dumuni k'o la wula fɛ dɔrɔn 18 heures eh, 30 an ka sun bɛ tigɛ donc an ta ye heure damadɔ mais olu bɛ caman tugu ɲɔgɔn na donc i b'a sɔrɔ différence b'an n'u cɛ mais an bɛ kuma surunya mun kan ko waati ka dɔgɔ parce que développement ka gɛlɛn n'an ye kuma daminɛ an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ ka pour que laɲini ka se ka faamuya bon maintenant kun ye jumɛn ye i bɛ mun de sɔrɔ ko laalakum tatakun a dɔw b'a la a bɛna siran ni ala ɲɛ o b'a kɔnɔ mɛ mun na hinɛ b'a kɔnɔ parce que ala kira de cira hinɛ na ala de ko ten mɛ ale ala min ko ten an b'o ɲininka hinɛ jumɛn bɛ sun kɔnɔ balimamuso hinɛ min bɛ sun kɔnɔ kabako lo kabako lo sunkalo bonya adamaden tɛ se k'a fɔ ka se a dan na a fɔlɔ ye jumɛn ye ala de ko adamaden bɛɛ lajɛlen ka baraji mɛlɛkɛw de bɛ a sɛbɛn mɛlɛkɛw de b'a sɛbɛn mɛ sun baraji mɛlɛkɛw t'o ɲɛ dɔn mɛlɛkɛw t'a ɲɛ dɔn parce que a dogolen don o la o t'a ɲɛ dɔn ale ala de ko ne de b'a sɛbɛn parce que ne de b'a dɔn donc i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ a bɛ fɔ k'a sunnen don mɛ a tɛ sun na sun cɛnnen don a bolo o ka ca o nasiraw ka ca donc la mais hinɛ min b'a kɔnɔ an bɛ na n'o ye pour que an kana se ka taa wo wɛrɛ kɔnɔ voilà hinɛ min b'a kɔnɔ alhamdulilayi n hakili la e bɛ sun na ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ b'a la ayiwa ninnu fana bɛɛ b'a la an lamɛnbaa ninnu caman b'a la mɛ mɔgɔw bɛ an na minnu bɛ k'an lamɛn ala sɔnna a ye se di dɔw ma sew tɛ kelen ye dɔw bɛ kabi u mɔkɛ faantanya m'u mɔkɛ minɛ dɔw bɛ kabi a fa faantanya m'a fa minɛ fiyewu nafolo b'u bolo foyintanya t'u la a mɔkɛ kɔngɔ m'o minɛ aw mɔkɛ fana kɔngɔ m'o minɛ a fa kɔngɔ m'o minɛ a yɛrɛ fana kɔngɔ m'a minɛ donc a tɛ kɔngɔ si dɔn ko mɔgɔ min tɛ kɔngɔ si dɔn i bɛ hinɛ maa la wa i tɛ hinɛ mɔgɔ la parce que e tɛ kɔngɔ si dɔn a m'i minɛ donc komi a se bɛ e ye a t'i minɛ parce que ne ala de y'o se d'i ma dumuni min ka di i ye i b'a bɛɛ lajɛlen kɛ a se b'i ye donc ne ala ye kalo kelen ta n b'o d'i ma fana kalo kelen tile mumɛ bɛɛ i n'i ka setigiya i n'i ka faamaya i n'i ka nafolotigiya i n'i ka dumuni caman tigiya se frizɛri kɔnɔna falen don kɔnjelatɛri falen don n k'i ɲininka min ka di i bɛ se k'a dun ne ala de ye fɛɛrɛ minɛ a la k'i kan'a dun tile fɛ abada o ma n'i ye kɔngɔ mun sisan ni e mɔgɔ dɔ nan'i deli ko walayi an karamɔgɔ lajɛ kabini kunu n ma daga sigi daga ma sigi an ka so kɔnɔ koyi n nan'i deli ala kama hali n'a kɛra malo kilo kelen ye i k'o di yan kɔngɔ kɔngɔ bɛ n na koyi wa sunkalo tɛmɛnen na ne yɛrɛ ye kɔngɔ si dɔn mɛ ne tun ma deli k'a si dɔn fiyewu mɛ sunkalo tɛmɛnen na ne ye kɔngɔ si dɔn ee a ye malo bɔrɔ kelen ta ka di ne ma parce que i ye kɔngɔ sidɔn wa n'i ma kɔngɔ sidɔn ni mɔgɔ nana ko kɔngɔ b'i la i t'a dɔn kɔngɔ b'a la kɔngɔ ye mun ye parce que a nana dɔrɔn e bɛ dumuni kɛ a sɔrɔ cogo y'o la mɛ nin m'a sɔrɔ o tuma ala ko n ye sun ne kira ci hinɛ min kama o hinɛ o bɛ sunkalo kɔnɔ donc hinɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na o ye o laɲini fɔlɔ ye ka d'i ma bon sunkalo bonya o dɔ ye jumɛn sunkalo ni sunkalo jɔra ala kira le ko da ko sunkalo bɛ yafa mɔgɔw bɛ yafa ala bɛ mɔgɔw ka jurumuw yafa minnu kan ka don jahanama kɔnɔ a b'olu caman kan hɔrɔnya mɛ n'an yɛrɛw bɛna don sunkalo tile mugan kɔnɔna na ɛ tile tan laban kɔnɔ aa o bɛ caya wa bɛɛ bɛ cɛsiri kɛ sisan o de nɔfɛ bon a filanan o ye jumɛn ye tuguni an ko min na sunkalo kabako don ala de b'a baraji sɛbɛn an y'o de fɔ kuma kɔnɔ fo an ka a detaye k'a walanwalan k'a ɲɛfɔ parce que n'i m'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ tunu wala question bɛ caya bɔn anw ka kuma a ka ca la n'an y'a fɔ e tɛ ɲininkali kɛ ko kuma in kɔrɔ ye di wala fɔ n'i tɛ julakan mɛn kosɛbɛ wala komi an ka julakan dɔw ka gure wala an b'o yafa ɲini mɔgɔw fɛ o ye kalanyɔrɔ cogoya ye c'est à dire n'i y'a ye an ko ala le ko ale b'a baraji sɛbɛn parce que ne bɛ se ka don sun na ne bɛ don n ka so kɔnɔ minji bɛ yen congélateur bɛ yen frigidaire dɔ bɛ congélateur fitinin bɛ dɔw yɛrɛ ka li kun kɔrɔ e bɛ se ka i ka ji sama k'a bɔ k'i min k'i fa k'i da jɔsi walima i bɛ bɔ dar es salam ka taa fɔ ahougnansou i bɛ se ka taa cɛkɛ san ka jɛgɛ san k'a dun k'i fa midi kɔfɛ seize heures waati la n'i nana b'a ko ee la ilaha illallah muhamadu rasulullah aa ɲinan ta bi sun in a juguyara dɛ a ka gɛlɛn a ka jugu parce que n'i y'a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ sun don sun sunakari kuma na olu ka dumuni ka jugu ka tɛmɛ sundonnaw ta kan siga si t'o la donc o la mɔgɔ tɛ yen ni e ye ala dɔrɔn de bɛ n'i ye bon i ka somaa tɛ yen i taara dumuni kɛ ahougnansou i nana k'i sunnen don jɔni k'i sunnen tɛ maa si tɛ se k'a fɔ k'i ma sun parce que e yɛrɛ k'i sunnen don mais ala yɛrɛ b'a dɔn k'i sunnen tɛ a filanan ye jumɛn ye hakɛ dɔw bɛ yen ko dɔw bɛ yen ala b'o de baraji sigi misaliya la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hami ala k'an kisi yarabi alijinɛ ala k'a d'an ma an b'o dugawu de kɛ ala ka alijinɛ d'an ma sinon ni alijinɛ sɔrɔli ka gɛlɛn an bolo bi an ka diɲɛ laban tile la alijinɛ sɔrɔ ka go an ka diɲɛ laban tile la ni ala yɛrɛ ma ɲɛ an ma sɔrɔ ka go parce que n'i ma don o kan o bɛ don i kan n'i ma don a yugubalen la diɲɛ ye yuguba yɔrɔ saba de n'u m'a yuguba ka k'e kan e yɛrɛ b'a yuguba ka kɛ dɔ kan walima e bɛ taa don dɔ ta yugubalen na c'est à dire hali n'i tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ tuma dɔ la dɔ yɛrɛ b'i bila kɔrɔfɔli la hali n'i t'a fɛ ka namara kɛ tuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ na e yɛrɛ bila namara la donc ala k'an kisi ala k'an kisi tuma dɔ la ala bɛna jɔn dɔ mɔgɔ dɔ ka alijinɛ kɔnɔ don a ka seli tɛ a ka sun tɛ a ka heji tɛ a ka jaka tɛ a ka hami ne ka denbaya bɛna balo cogo di sini nasɔngɔ ti ne bolo i bɛ si ka miiri min kɛ ka si ka miiri sini ne bɛna nasɔngɔ min di madamu ma a tɛ yen n yɛrɛ ni ala cɛ a tɛ yen a sɔrɔ cogo tɛ yen i y'o hami min kɛ k'o miiri min kɛ lahara don ala bɛna se o de ma tuma dɔ la mɛlɛkɛw bɛna a ye ka ɲuman banna ɲuman di ala b'a fɔ nɔ a ka ɲuman dɔ bɛ aw t'o yɔrɔ dɔn aw k'u don kalama mɛ ne b'o dɔn a hamina don dɔ la a ka denbaya ka balo la sɔrɔ cogo la don dɔ juma su fɛ walima a tɛnɛ su fɛ a ma se ka sunɔgɔ ne de y'a ja garijɛgɛ a y'o hami min kɛ a y'o fara a ka mizani kan bon o la sun bɛ o cogoya la i ye sun don ala kama k'a don i halala la ka sunakari kɛ halala la i ŋaniya ɲana i ma mɔgɔ juguya i ŋaniya ye bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o le bɛ e kɔnɔ maa si juguya t'i kɔnɔ ala b'a fɔ nin ka sun o ɲɛna ne yɛrɛ de b'a baraji sɛbɛn o tuma sun baraji di ala ma sabu a kɛra ne de kama a kuma kɔrɔ ye ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma sɔli ala rasulillah filanan bɛ ne fɛ k'a fɔ dɔw bɛ yen u bɛ sun don c'est comme u bɛ ko dɔw kɛ min ye peut-être kilo tigɛ ni fɛn ninnu mais ni sunkalo sera u b'o bɛɛ dabila i ye kɛfara kɛ ka ban o- o kelen bɛ sara de kalo fila ka tugu ɲɔgɔn na kalo fila tile bi wɔɔrɔ ani tile kelen o y'a tugu ɲɔgɔn na dɛ kalo fila pe hali n'i ye tile bi duuru ni kɔnɔntɔn don a bi duuru ni kɔnɔntɔnnan don i dɛsɛra i bɛ tila ka reparan tuguni ka tile bi wɔɔrɔ in don n'i m'a don lahara i b'a don wala o y'a canyɔrɔ filanan dɔ ye mɛ i ye ɲininkali min kɛ sisan o ye canyɔrɔ sabanan ye sadi sun bɛ can i kɔni bɛ sun na mɛ sun t'i kan i ka sun bannen don pewu a juru tɛ sara kɛfara t'a la et puis juru sara t'a la nka jurumu b'i la i sunnen tɛ mɛ i ka sun cannen don mɛ i yɛrɛ bɛ sun kɔnɔ bon o de ka ca anw fɛ bi duniya yɛrɛ kɔnɔ o bɛ mɔgɔ sɔrɔ o bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni yɔrɔ duuru le o yɔrɔ min ye n ye kɛfara ta n y'o dɔ f'i ɲɛna sisan o tɛmɛna seli min bɛ sun min bɛ sara ni sunkalo banna i b'o sara tile kelen misali la e tora so kɔnɔ i ye e, suguri dun sisan bɔn i ka mɔnturu ja mɔnturu jɔra katerɛ katerɛ jama tɛ mɔnturu jɔlen don e y'i kun kɔrɔta k'a lajɛ ja katerɛ de bɛ yen nɔ ja sizɛri yɛrɛ bɛ yen nɔ sɛnkɛ tranti bɛɛ bɛ yen nɔ ka ban e wulila ka i ka dumuni kɛ sisan ka ji min i ye da yɛlɛ k'i da muguri k'i bɛna ji bɔ kɛnɛma i n'a y'a sɔrɔ tile bɔra ko aa ja tile bɔra ka dɔw bɛn'a fɔ e e ko ne y'a dun i t'a kala ma donc i bɛ sun minɛ i bɛ minɛ ka taa ni sunkalo banna i b'o tile kelen sara tile kelen o y'o misaliya dɔ di quoi a ka ca quoi voilà mais min bɛ can a tɔgɔ ye de ni sara t'a la i komi i ka question bɛ na ni min ye o de ye yɔrɔ duuru ye a fɔlɔ ɛlgibatu ka mɔgɔ kɔrɔfɔ k'i to sun na ka mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ i ka sun cana ka ban mais a tɛ sara o la baraji t'i la baraji t'i y'a jurumu de b'i kan voilà bon a filanan o ye kalontigɛ ye k'i to sun kɔnɔ ka kalon tigɛ o ye o ka i ka sun bɛ can mais a tɛ sara jurumu de kɔni b'i la mais sun tɛ sara donc a sabanan o ye namimaya annamima ka taama mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na komi o ka ca an ka luwaze duw kɔnɔ bi cogo min na ni dɔ bɔra dɔrɔn u bɛ dɔ ka fan dɔ jɛla ye karisa y'a to da a y'a bɔ tan o yɛrɛ muso fana y'a dalen don nin tile fila in na parce que a ɲɛ bɛ sɔrɔ nin b'a cɛ bolo komi ala ye mobili ni d'ale cɛ ma walima ala ye moto ni d'ale cɛ ma ale n'an tɛ kelen bilen donc u bɛ namimaya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o tigi nana wa ɛ wa o yɛrɛ fɛ o tun bɛ ji dɔ a bolo yan o tun bɛ k'a f'i ma tan k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye min fɔ a t'o fɔ o ye namimaya ye o bɛ sun fana can

mais u b'a tigɛ siga t'a la o tigɛlen yɛrɛ de u b'o le ta ka na sun tigɛ n'o ye voilà donc kalontigɛ ma dabila sunkalo kosɔn i bɛ fɛn o fɛn dabila ni sunkalo banna o tɛ segin kura ye tuguni i b'o kelen de dabila o de sunkalo ye entraînement de k'i entraîner jogo ɲumanya kɛ le la bon i ye eh, tile bi saba bɛɛ kɛ i kɛ mɛ ka eh, kalon tigɛ dabila mais tile bi saba banna e, e sunkalo banna ni sunkalo eh, kalo wɛrɛ nana i ye min bila ka ban i kalan n'o kila ka ban donc i b'o tɔ continuer voilà o ye kalan de ye ɔ ni o ma se ka mɔgɔ min ta dabila ala kira salallahu alayhi wa sallam a ko a ma ce n'est pas la peine k'a fɔ k'o tigi bi sun don ale ala ye ce n'est pas la peine k'a tigi bɛ sun don ale ala ye k'o man ka sun don voilà donc baara min bɛ kɛ sunkalo kɔnɔ ni sunkalo banna a ka jugu ni o de donc o la kuma laban min bɛ can ni sun yɛrɛ ye k'a can bɛ o ye annazaratu shahawa ka muso filɛ ni nege ye bon n'i ye an ka eh, commerçants lajɛ bi taa bitigidaw la ka taa magasin daw la i bɛ kabakoya mɔgɔw la minnu sunnen don han i bɛ kabakoya mɔgɔw la minnu sunnen don u bɛ sanni kɛ sunguruden minnu bolo kabi waati jumɛn na olu bɛ maquillage daminɛ tilema fɛ k'u labɛn ka dawolow bilen labɛn suguya bɛɛ lajɛlen na ka bodiniw fana don o kan na ka sin binnen nin jɔ jagoya la ka taa k'u bɛ taa feere kɛ sundonbaaw ma i bɛ anw yɛrɛ ka sundonbaaw de b'a san ee awa na ni nin ye yan nɔ ala olu le mago b'o la dɔrɔn o tɛ minɛn in kɔ dɛ o ye minɛntigi de nɔfɛ i ka sun cɛnna ka ban n'i ye mɔgɔ filɛ ni nege ye ka ban i ka sun cɛnna o ma ala de ko la tan ne ala de bɛ sun baraji sɛbɛn sabu e bɛ ko min kɛ i bɛ ka den nin weleli min kɛ i t'a wele a ka minɛn kama dɛ i b'a wele a yɛrɛ ka labɛn de kama donc o la olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ sun can k'a sɔrɔ i bɛ sun na mɛ baraji t'i ye ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma sɔli ala rasulila espace joli nana bi sɔgɔmada na ka na bɔ an ka ustazi la min y'an facɛ ye Donc, suivez notre émission pour toujours. Merci. se ka kɛ n'i ye kuma ma fɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ mɛ ni baara ko yɛrɛ tɛ ni sun ka degun sera mɔgɔ mɔgɔ ma ko fo a bɛna se i ni bɔli ma sariya b'a wajibi ka i ka sun tigɛ tɛ baarako dama ye o ye adamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye bana bɛ se ka k'o la ayiwa i ye baara min fɔ fana a bɛ se ka ɲɛ i bɛ kɛ maa wɛrɛ bolo baara- baara la a ko ka gɛlɛn mɛ nin kesɔn nin kuma caman bɛ a la dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni i ka dɔnni ma se min ma don min na a tɛ yen parce que nin yɔrɔ nin kesɔn nin kesɔnba don fɛn caman bɛ a kɔnɔ mɛ a tɛ se ka expliquer parce que nin waati ka dɔgɔ a explication na an bɛ se ka min di dɔrɔn min bɛ mɔgɔw bolo ka kɔrɔ an b'o ta n'o tɛ n'i donna kuran sun yɛrɛ saracogo yɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ i bɛ taa nin kuma dɔ sɔrɔ yen a bɛ dɔnnibagaw ɲagami kosɛbɛ o de la fo an ka kuranɛ yɛrɛ kalan ka kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ hakika dɔn fɛn caman b'an ka kuranɛ kɔnɔ bi u b'a kɔrɔ fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ka sɔrɔ cɛn tɛ ɔ ni nin ɲɔgɔnna ni baara y'i degun nin ɲɔgɔnna kuranɛ bɛ min di an ma a b'a a mure bɔ ni sunkalo banna a b'a mure bɔ kuranɛ bɛ min d'an ma dɛ o de ye nin a b'a mure bɔ mɛ kuranɛ ko n'i sera ka sun in kɔni kɛ k'o le baraji ka bon ka tɛmɛ mure bɔli la mɛ n y'a di ten u b'a faamuya u bɛ taa kuranɛ dayɛlɛ a b'a lajɛ a bɛ cɔ mɛ ani anw bɛ min kan c'est-à-dire kabako don quoi o de la an bɛna fɔ denmisɛnw ɲɛna ani karamɔgɔ denmisɛnw ɲɛna hali bi a ye recherche kɛ silamɛya kan parce que fɛn caman bɛ yen

a filanan o ye seli jɔli a sabanan o ye sunkalo sunu a naaninan o ye jaga bɔli a duurunan o ye hiji kɛli bɔn n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ ne kan na sisan e ka wari e ye jaga bɔ wa n'i ye jaga d'e yɛrɛ ma i b'a minɛ

dɔn ko la n'i y'a lajɛ sari ninnu bɔ ninnu ye kumaw ye u bɛ ka ninnu de ta bi ka silamɛya kɛlɛ ni a ye kumaw ye wa fo ka kodɔn de fo ka kodɔn yɛrɛ kɛ silamɛya kɔ effectivement n'i y'a kuma ninnu sɛgɛsɛgɛ nin ye hadisa nin walima nin kumakan ye n'i y'a lajɛ n'i donna hadisa yɛrɛ dɔnni kɔnɔ hadi dɔnni yɛrɛ kɔnɔ i tɛ taa bɔyɔrɔ so ye ko ye kuma in na i b'a ye a bɛ bɔ ibunu umari dɔrɔn de yɔrɔ la bɔyɔrɔ kelen pe o yɛrɛ ma kira kira ɲɛna a ma kira ka sɔn a bɔ ɲɛna mɛ an bɛ waajuli kɛ nin kan silamɛya jɔlen don jɔsen duuru kan sahadala la ilaha illallah ikamu salat itawu zakat sɔmu ramadan wa hajjul bait liman istata ilayhi sabila a ko ni ma se o ka dɔn e ma hiji kɛ e ma jaka bɔ e ka silamɛya jɔlen don jɔsen saba kan bɔn ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma i ka kesɔn bɛ bɔ ni fɛn caman de ye kesɔn ninnu bɔn an b'a fɔ kesɔn don a ka gɛlɛ a jaabi ka gɛlɛ parce que n'i donna na an ka hakiliw n'an ka faamuyaw ma s'a ma i n'a fɔ ayidara nana ni baya ko kuma ye tuma min na a kɛra balawu y'a bolo a nana ni isa saya ko kuma ye a kɛra balawu y'a bolo parce que mɔgɔw ka kodɔn ma se yɔrɔ min na n'i nana n'o ye i bɛ kɛlɛ tigɛ ala kalimu nasa bi kadiri ukulihim kalimu nasa bi kadiri ukuli kuma mɔgɔw fɛ dɔrɔn n'u ka kodɔn yɛrɛ hakili danyɔrɔ ye ala ka faamuya ɲuman na bɔn komi alhamdulilayi an bɛna don o ye figu dɔnni ye eh, mure a bɛ fɔ de ma an b'a fɔ mure le mure mudu de ko don misali la mudu eh, ni mɔgɔ min ma se ka sun don i kan ka mudu bɔ mudu ye mun ye o de ye i tɛgɛ mɔgɔ min tɛgɛ man bon kojugu min tɛgɛ man dɔgɔ kojugu a ɲɛ kelen suman na o de bɛ bɔ o de ye tile kelen sundonbali ka sara ye i b'o di fantan dɛsɛbaatɔ dɔ ma i tɛgɛ ɲɛ kelen i bɛ tɛgɛ ɲɛ kelen fa malo malo ɲuman ɲuman na de k'o bila o bɛɛ tile kelen ma k'a fa o bɛɛ tile filanan ma donc o de bɛ bɛn mudu ma o de bɛ bɔ a bɛ fɔ o de ma sun min ma se ka sun don bana kama walima bɔ a bɛ se ka fɔ bana kama o bɛ fɔ mais n'i taara yɔrɔ wɛrɛ la bana yɛrɛ tɔgɔ tɛ a la sun mudu bɛ bɔ de min yɛrɛ ka kɛnɛ kuma dɔ la n y'o de fɔ n ko a dɔnni faamuya tɛ bɛɛ la voilà mais i bɛ a bɔ an bɛ min faamuya ka kɔrɔ an bɛ na n'a ye o la o ye nin ɲɛ kelen ye tɛgɛ ɲɛ kelen ye kalo tile kelen hakɛ ye mais dɔw y'a bila ni ko demi a bɛ bɛn kilo kelen demi hakɛ ma bon maintenant o mudu kelen o le bɛna tuguni o mudu naani o de bɛ jakatul fitiri ma mɔgɔw b'a ɲami ɲɔgɔn na bɛɛ b'a ko mure mure mure o bɛ f'o ma ko sɔhu sɔhu o le ye ni sunkalo tile mugan sera sisan tile mugan ni kelen i bɛ eh, tasa fɛn dɔ sirilen misiridaw ninnu na voilà a bɛ f'o de ma ko sɔhu o ni mude tɛ kelen mude ka dɔgɔn n'o ye o de bɛ bɛn mude ɲɛ naani ma c'est-à-dire tɛgɛ falen ta kelen fila saba naani o le bɛ mɔgɔ kelen ka jakatul fitiri ma ni sun banna voilà donc o ye sɔhu ye bon o de nin ɲɛ kelen tile kelen ta y'o ye sundonbali ye bon nin ɲɛ naani o ye maa maa b'i ka du kɔnɔ hali ni min wolola sini ye seli ye bi fajirida la n'a wolola i b'a ka a ka sɔhu bɔ voilà donc o le ye jakatul fitiri i ka du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ maa maa b'i bolo ka mara la i ka baaradenw o i ka muso kɔrɔkɛ o fɛn fɛn b'i bolo mara la n'a banana ne de b'a furakɛ i b'a ta bɔ k'a di dɛsɛbaatɔ dɔw ma o y'ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam donc ni nin ye demi ye donc o siga t'a la o o bɛ bɛn ɛ, ɛ, kilo fila ɲɔgɔnna ma voilà mais n'i ye dɔ fara a kan fana baasi t'o la mais kana dɔ tɛmɛ bɔ a la mais n'i ye kilo fila di ɛ, sɔhu ye mais n'i sera k'i ta kɛ kilo duuru ou bien kilo tan

Ah, alhamdulillah eh, a diyara n ye bon vraiment a bɛnna ma a diyara n ye yɛrɛ parce que mɔgɔ min bɛ fitini d'i ma n'ale ye belebeleba sɔrɔ a tɛ ɲinɛ o kɔ hali bi den min lajɛ den bɛ to ka na warini dɔ d'i ma a fitini a bɛ to ka na kɛmɛ d'i ma a bɛ to ka mugan mugan d'i ma ba nin minɛ na nin minɛ n'o den kɔrɔbayara a bɛna miliyɔn d'i ma mais min b'a fɔ ko non n b'a to a ka caya hali n'o ye miliyari sɔrɔ o b'a fɔ ko man dɔgɔ k'a ma caya donc o la a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ a ka televisionso ye ka dugawu ɲini ala taala yɛrɛ fɛ ala yarabi ala ka barika don a la ala a barika ni komi tuma ma se a tigi bɛ ala ye